eme n'asụsụ Igbo otu ị ga-esi bụ eh, ya bụ ihe a chịkọbara kee otu ọ dị ọ dị ka o nwe ihe gbagọ agbagọ na ya ka ọ dị ka o nwe nke otu ị ga-esi ka ihe nwere ike ịgwa maka ya mba o nwerọ ife gbagọrọ agbagọ dị na ya ife niile mere anyị n'anya o nwerọ ife nzuzo dị na ya

daalụ biko ka m matanụ aha gị anyị kwụsị n'ike
afa m bụ Amuche Nnọrọka okay biko kee ihe i nwere ike ịgwa maka ihe e mere ebe a taa ife niile mere ebe a taa gaa nke ọma mhm. a na m ekene chineke ndị agbata akwa niile mgbe ọzọ anyị eme chineke ya emebe ma agbata ife nke ọma ee eh, kee okwu eh, agbamume ị na-enye ndị mee ihe taa

aha m bụ oriakụ okechukwu chinyeaka
okay biko kee ihe i nwere ike ịgwa anyị maka asọmpi read and earn nke e mere n'ụbọchị nke taata
n'ezie ọ bụ ihe ịtụnanya ka m fụrụ ọ bụrọ ihe m na-eche ka m fụrụ maka na ihe m hụrụ ebe a kịta nyere ụmụaka aka na ịgụsi akwụkwọ ha ike ka ha wee mata ka e si aza ajụjụ n'ule
kedu eh, okwu agbamume eh, ị na-enye ndị chịkọbara ya bụ ihe taa
mmefu okwu agbamume m na-enye ha bụ ha jisie ike n'ịkwalite agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ maka na ihe m hụrụ n'ụbọchị nke taa gosiri na onye gụsie akwụkwọ ya ike na o nwere usoro e si agụ akwụkwọ ka ị wee ghọta ajụjụ na ka ị ga-esi wee sa ajụjụ na ule ọbụla e nyere gị so ha jisie ike na ibuni mmụọ ụmụ akwụkwọ elu ee dịka o si mee taa ọ dị gị ka ọ nwere ihe gbagọ agbagọ ma ihe na-edoghị anya ọfụma n'ihe ị fụrụ ihe mee taata ee ihe niile gara nke ọma ha mere ihe niile a na-ahụ ya anya ọ gara nke ọma n'ihu onye ọbụla nọ ebe a ị sị na aha gị bụzido oriakụ okechukwu chinaka kedu aha ụnọ akwụkwọ gị
divine mercy foundation school Nkpor
ndewori nne daalụ ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a ọ bụla ị ga-alụ itinye uchu gị na ya dịka ha bụ ụmụ akwụkwọ na-eme eh, asọmpi a ọ bụrụ na ha agụsirọ akwụkwọ ha ike agaghị agbata ife fa gbalụ so a na m ekene Chineke onye mere ka ọ gaa nke ọma
kedu okwu agbamume ị na-enye ndị chịkọbara ihe a taa

ị sị na aha ụnọ akwụkwọ gị bụ Blessed Excellent aha m ka bụ maazị maazị maazị John Chukwuemeka Nwodo
ah. daalụ nne biko kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ihe mere ebe a taa ah, nke bụ eziokwu bụ na o tego aka ụdị asọmpi a bidoro wee dịba anyị na-agarịtabu mana nke ụbọchị nke taata pụrụ iche maka na asụsụ anyị ka ewetara anyị wa wee chee anyị n'iru iji wee wa na ụmụaka anyị ka a ma na ọ sọsọ oyibo ka anyị na-asụ ya na french na ndị na-asụkwazi german anụkwazi m na a na-amụ one esi asụ china na ala igbo mana ụfọdụ ụmụaka igbo amarọ asụ igbo maazị Chidi Amaobi Ikenna kwechiriziarị na nke ikpeazụ a ịfụ na ụmụaka anyị sụrụ Igbo site n'ịgụ akwụkwọ Igbo agụchakwazi akwụkwọ Igbo ahụ ele n'ule na ya ndị mere ọfụma bụ ọkaibe nyefe obere ife ha ya eji wee kwalite iji wee gbaa ha ume ịgụ ọzọ nke taata pụrụ iche maka na ụmụaka anyị fụ na ọ bụrọ ka esi ekwu ya n'ọnụ ka o si adị o we ndị anyị na anyị jụrụ ajụ ha sị mba na ha ya gbaa na ha ya bụ ndị nke nke mbụ ndị mana ha afụrọzi ụzọ ha amarọdị mgbe a kpọchara pụtara ihe gbasara ule taata ha amarọdị n'ebe ha si wee gbọọ na ebe a na iji wee gosi na ya bụ asụsụ Igbo esika ọ ka mma na ụmụ akwụkwọ niile ndị nkụzi na onye ọbụla n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche nachiri azụ gaa mụba asụsụ Igbo mụba ka esi asụ Igbo ma mụba ka esi ede Igbo mụba ka esi wee na-agụpụta ya agụpụta maka ọ ife ndị a ka ndị bekee na-akpọ skills e we na language asụsụ ọbụla na a na-amara one esi asụ na-amara one esi ede na-amara agụ ya agụ o nwere isi o zuru ezu ọ dị mkpa na anyị kenere Chukwu n'isi ndị na-akwado mmemme a ndị read and learn or read and earn literary competition anyị na-ekene chukwu n'isi fa na-asị ka chukwu gbaa fa ume ka anyị si ekwu ya na mbụ wepụta ndị ya enye aka ka ọnọdụ a eguzobe gatee aka karịa gburugburu anyị a oge na-adịrọ anya ka ndị gọọmenti chọpụta n'ụzọ pụrụ iche na ụzọ a bụ ụzọ esi akwalite ụmụaka anyị na ụzọ a bụ ụzọ esi enye aka ka ụmụaka anyị nachikwa azụ n'ịgụ akwụkwọ onye na-agụ akwụkwọ wee nchekwube na ọ gụcha akwụkwọ na o we ife ya esi ya n'ịgụ akwụkwọ na ọ bụrọ sọsọ ịgụ akwụkwọ ka e wee gụọ akwụkwọ na ị gụcha akwụkwọ enyekwuzie gị obere ife anyị ji wee gbaa gị ume anyị na-ekene chukwu na nke taata daalụ afa ụlọ akwụkwọ anyị bụ Anointed International Group of School Achapụta Layout Obosi isi a fụrụ kwaba okpu ka anyị na-etu gị ah, ndị bekee kpọrọ nọọ the brain behind the scene ụfọdụ oge anyị fụ gị anyị na-aṅụrị ihe anyị ji aṅụrị bụ na ọ dịrọ easy anyị wee iweta mmadụ dịka gị you are a blessing to humanity anyị na-ekene Chukwu n'ụzọ pụrụ iche nke ụbọchị nke taata pụkwara iche ụmụ akwụkwọ anyị agụgo akwụkwọ ọ bụ ngịwa na-ahazikwa maka ule dị na ya sikwazia na wee na-ewepụta ife wee na-enye ụmụaka iji wee gbaa fa ume gbaa ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ume na ụmụakwụkwọ ịgụ akwụkwọ kee ka obi dị gị ee na nke mbụ ee daalụ rinne obi bụ m sọ aṅụrị ee na chineke mee amara na ihe a wee bụrụ ihe a chịkọba wee bụrụ ihe rute n'ụbọchị rute na ngwụsị na ụbọchị nke tata ana m ekene chineke otu a n'ebe ọ pụrụ iche otu a na-ekenekwu ya na-asị ya biko nke anyị ka eme n'ọdịnihu ka ọ nyekwara anyị aka otu a ee nye- na- na- ebe anyị mgbazi ma m- m- m- m- ife ọbụla anyị kwesịrị inweta ịfụ na ihe anyị na-eme na-aga ọfụma ka o nyere anyị aka na anyị anyị na-ahụ ya n'ụbọchị nke tata anyị na-ekene chukwu n'ụzọ pụrụ iche e nechara ule a wee wekwa ah, obere ihe agbamume nyegasịrị ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị iche iche iji wee sị e jisie ike wee na-agụ akwụkwọ anyị amarọ ka nke a si wee bịa mana kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ndị na-enye aka ịfụ na ọnọdụ a na-aga ọfụma nke mbụ bụ na Read and Earn na Life Commission enwego Chineke sigo n'ime na-eme ka ụmụntakịrị na-agụ akwụkwọ o sigo n'ime eme ka ụmụntakịrị na-ama na ịgụ akwụkwọ dị mkpa hmm. anyị na-ekele ndị nyeburu ya aka n'oge mbụ ndị kwadobugo n'oge nke gara aga hmm. nke mbụ anyị mere eme ma ndị nke kịta dịka mmadụ dịka Um, uh, idigo ogidi idigo ogidi anyị na-ekene gị maka aka i nyere anyị na ịfụ na ihe anyị mee tata ga ọfụma kenechukwu uh, onyema idigo ogidi high mm. chief mm. anyị na-ekene gị anyị na-ekenekwa mmadụ dịka um, chief udoji achebe mm-hmm. chief udoji achebe anyị na-asị gị oke osisi anyị na-ekene gị na-asị na uh, aka i nyere anyị n'ihe a ịfụ na ọ ga otu a anyị na-asị na ọ gaghị ana n'iyi ọ ga-enye gị ị ga-enweta ihe karịa otu a mmaji kwuru mmaji mhm. n'afa Jizọs ndị nna anyị ndị nna nna anyị fa ndị mee ihe dị mma n'oge gboo ndị na-eme ihe dị mma n'oge kịta ga-agọzi gị mhm. eh, unu nyere anyị aka tata sị na ihe anyị na-eme na ọ ka unu kwado ụmụ akwụkwọ ka a mara obodo dị mma mhm. maka na ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ mara ihe a na-ekwu ụmụ akwụkwọ gụba akwụkwọ ọ ga-eme ka ọ dị mma na oge na-adịrọ anya hmm. nọ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata okay ọ ya-adịrị anyị mma dịka i si wee na-agba mbọ
daalụ